Ди нэр динщи, мэкӏуэдыжыр жызыӏахэр дэнэ кӏуэжа?
Бисмиллахир рахманир рахим. Алам тара кейфэ фа'ала раббука би асхьабил фил. Хэт сымэ а пылым теса дзэхэр си дадэ? Ахэр Каабэр зыкъутэну зыхуея цӏыху гупу арат.
Сыт? Дауэ? Дапщэщ? Дэнэ? Сыт щхьэкӏэ? Нтӏэ апхуэдэу щыхъуакӏэ, Зейд, хъыбарыр нэгъэсауэ ныбжесӏэжынщ. Емэн къэралым псоми къацӏыхуу, езыми и дзэми къаруушхуэ бгъэдэлъу Абрэхьэ и цӏэу зы пащтыхь щыӏэт. Уэ зауэлӏхэ, икӏэщӏыпӏэкӏэ схуэфщӏыт унэшхуэ ин дыдэ.
Дзэм унафэр ягъэзащӏэу лэжьыгъэр щаухам щыгъуэ, Абрэхьэ цӏыхухэм захуигъазэри яжриӏащ. Уэ цӏыхухэ, мы унэхуныгъэм и инагъыр флъэгъуащ, аращи цӏыхухэр мыбы къекӏуэлӏэну къызогъэблагъэ Каабэм и пӏэкӏэ. Абдежым языныкъуэ щытахэм щыщ къэгубжьа яхэтти, Абрэхьэ хурикъужын щхьэкӏэ, иунэхуа унэр ягъэпыудыну хьэрэп цӏыхухъуитӏ къыхэкӏащ.
Дауэ уеплърэ мы пащтыхь хэхар къызэрытшыным? Дауэ ар? Апхуэдэ ӏэмал диӏэ дэ зыгуэр тхузэфӏэкӏыну? Иунэхуа унэм ятӏэ щысхуэнурэ абы къигъэгубжьынущ ар. Гупсысэ дэгъуэщ ар. Арати, Абрэхьэ къэхъуар къыщыжраӏам щыгъуэ жиӏащ.
дзэу хъуар схузэхуэфшэси, пыл нэхъ ин дыдэхэмрэ нэхъ къаруу диӏэхэмрэ вгъэхьэзыр, Каабэр къэзгъэуэнущи.
Дзэр пылхэр я гъусэу Каабэ лъэныкъуэмкӏэ ежьащ, арати, ӏуэху гъэщӏэгъуэн къохъу. Уэ ди Тхьэ, къэхъуа сытура? Уэ си пащтыхь, пылхэр щӏым етӏысэхри, Каабэр зытеткъутэну ди гъусэу нэкӏуэну ядакъым.
Пылхэр Каабэ лъэныкъуэмкӏэ ягъэкӏуэну куэдрэ хэтащ ахэр, ауэ къару зэриӏэкӏэ яхуэкӏуэтэкъым. Арати, мывэ ятӏэ кърадзыхыурэ бзухэм абы ящыщ куэд зэтраукӏэу щӏадзати, псори щӏэпхъуэжын хуей хъуащ. Абрэхьэращи гъуэгум тету Емэн щӏыпӏэм къэкӏуэжу лӏащ.
Субхьэналла! Дауэ апхуэдэ бзу цӏыкӏухэр Абрэхьэ и дзэшхуэм зэрытекӏуар?
Алыхьыращ а бзухэр къэзыгъэкӏуар икӏи абыхэм къарушхуэ къезытар. Мм, Абрэхьэ щыуащ и къарур и фӏэщ ищӏыжам щыгъуэ.
Пэжщ, Зейд.
Зыри къыщымыщӏауэ къэна Каабэр, си дадэ?
Нтӏэ, а Каабэр Алыхьым пщӏэ емылей зыхуищӏа унэщ, мыхьэнэ хэхаи хилъхьащ. Аращ ар абы къыщӏихъумар.
Сыт абы и ужкӏэ къэхъуар?
А хъыбарыр цӏыхухэм хыхьащ, Каабэм и пэгъунэгъуу щысахэми я пщӏэм зиӏэтащ.
А, къурейш лъэпкъра зи гугъу пщӏыр?
Итӏэ, а лъэпкъым Алыхьым и нэфӏыр зыщыхуэу Хъуэхъум я нэхъыфӏыр зылъысын ди бегъымбар Мухьэммэд къыхэкӏащ.
Алыхьым и нэфӏыр зыщыхуэу Хъуэхъум я нэхъыфӏыр зылъысын? Абрэхьэ и дзэр щыщӏэпхъуэжа махуэм къалъхуауэ ара ар? Хьэуэ, абы иужькӏэ махуэ тхущӏ дэкӏауэ къалъхуащ. А гъэри пылым и илъэскӏэ еджэу цӏэрыӏуэ хъуащ. Алыхьышхуэм а къэхъуа щӏэщхъуми теухуауэ сурэ псо къыригъэхащ. А сурэ пыл жыхуиӏэращ.
Сощӏэ, си дадэ, сэ зызогъащӏэ ар.
Дэгъуэщ. Абы щыгъуэ уи ныбжьэгъухэм я деж бгъэзэжмэ, къахуеджэ а сурэм. Жиӏащ Алыхьышхуэм, Бисмиллахи р-Рахьмани р-Рахьим.

Абы къуалэбзухэр гуп-гупу къащхьэщигъэхьащ. Ятӏэ гъэжьакӏэ къахигъауэри, мэкъу шхафэм ещхь ищӏащ.